Ambuye alemekezeke chifukwa cha kuyimba kwa mtengo wapatali kumene kuli ndi uthenga omaliza wa funso lochititsa chidwi kwambiri kuti kodi inu mudzakakhalako ndi funso limene silimayang'ana kusauka, siliyang'ana kupeza bwino, lilibe udindo, ndi funso chabe limene limangobwera laulere kuti kodi inu mudzakakhalako? Amayi ndi abambo timangomva m'dera m'dera za mzinda umene ukubwerawo. Koma kukadachita bwino kwambiri anthu tikadayang'anayang'ana ndi kuyesesa kudzipezeratu malo mu mzinda umenewu, zivute zitani, kuchokera tsiku limene Adamu adaumbidwa ndi mzache Hava nawapumira mpweya mkati mwao, ulendo udayambika tsiku limenelo kupita ku mzinda umene Mulungu adaukonza, kumene amitundu yonse ati akakhaleko, Mpingo wa Mulungu. Pakati pa nyengo zonsezi pakhala pakuchitika zinthu zambirimbiri zokhumudwitsa, zotopetsa, koma mzindawo udakali chikhalire. chimene ukupanga nkuyembekezera ndani amene ati adzakakhaleko. Kuchokera nthawi imene anthu oyamba awiri anabadwa, anali kuyang'ana ku mzinda umenewo alaliki ndi aneneri anabadwa ku dziko lapansi kudzanenerera ulendo umenewo, kuti kodi munthu ngati angakwanitse azikonzekeretse kuti adzakakhale ku mzinda umenewu, chifukwa ikadzafika nyengo yolowa mu mzinda umenewu, mwayi wake udzakhala umodzi, ndipo ukadzapezeka kuti iwe suli ku mzinda umenewu, udzailakalaka nthawi ino imene aneneri ndi alaliki akhala akubwera m'dziko lapansi kum'konzekeretsa munthu ku ulendo umenewu. Chifukwa chake, ana a Mulungu, tifune ngakhale tisafune, koma tikupita ku mzinda umene tikakhalitsa nthawi yaitali. Tikazindikira kumeneko kuti tidafunikadi kudzakhala kuno, ndipo tikakaponyaponya maso mu mzinda umenewu, tikapeza kuti ambiri sadalowe. Tsiku limenelo pamene wena akukondwera, ndikhulupirira kuti pena misozi ya chifundo, ya chisoni, yokumbukira abale awo amene adatsala osalowa mu mzindawo, akalakalaka kuti nawonso akadalowa, amayi ndi abambo. Machitachita, machitidwe ndi ntchito zimene tikupanga lero zizitipatsa funso ndikadzamaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano, kodi ine ndidzakakhalako? Pakuti kuyambira pamene tilipa mpingo wa Mulungu Tikuyembekezera zinthu ziwiri zichitike, ndipo zinthu ziwiri zimenezo, Mpingo wa Mulungu, zikufuna kuganiza kwambiri osati pang'ono, komanso kuikirapo mtima. Kuchokera nthawi imene tatembenuka mtima, kuchokera nthawi imene Uthenga wakhala ukulalikidwa, amayi ndi abambo Chimene tikuwakonzekeretsa wanthu ndi chifukwa chakuti kutsogolo kwathu kuli zinthu ziwiri. Tikuyembekezera kubwera kwa Yesu kumene kudzachita limodzi ndi kuuka kwa akufa. Tikuyembekezera kubwera kwa Yesu, ndipo tsiku limene Yesu azidzabwera, tsiku lomwelo kudzakhalanso kuuka kwa akufa. Koma akufa amene adzauke nawo pamenepa sakufa onse. Akufawo adzauka mitundu iwiri. Mtundu wina udzauka nthawi ina, koma gulu loyamba lidzauka pa kuuka koyambako. Chifukwa chake, pali funso pano, Kodi inu ndi ine tidzakhalako? Nanga kuuka koyambako inu mudzauka nawo? Ndiye funso limene, amayi ndi abambo, tatiyeni titsegulire msonkhano umenewu masana ano, mapemphero, ndi kankhani kochepa kwambiri kamene tikapeze m'buku la Chivumbulutso chapter number 20 verse number 6. tikuwerenga mu chivumbulutso chapter 20 verse 6 odala ndi woyera mtima ali iye amene achita nawo pakuuka koyamba pa iwowo imfa yachiwiri ilibe ulamuliro komatu adzakhala ansembe a mulungu ndi a khristu nadzachita ufumu pamodzi ndi iye zaka chikwizo Vesi 7, Amen mpingo wa Mulungu. Mulungu wamkulukulu amene amadziwa kudalitsa adalitse lemba limeneli. Vesi namba 6 ikuti odala ali iwo amene achita nawo pakuuka koyamba chifukwa imfa yachiwiri ilibe ulamuliro pa iwowo, ana a Mulungu. Baibulo likutifotokozera za kuuka kumene kuti kukhaleko pamene tikupita kumapeto a nthawi ya pansi pano. Ana a Mulungu, ife amene tikukhulupirira mawu a Mulungu tikukhulupirira kuti tsiku lina Yesu akamadzabwera, iwo amene adagona m'manda Koma atakonza mitima yawo, adzauka pa kuuka koyambako. Ndipo kuuka kumeneku ndi kumene inu ndi ine lero tikuchitira makani onsewa ndi mpikisano wonsewu, kuyesayesa konseku, ana a Mulungu, ndi kulalikira konse. Tathera pakuti munthu pa nthawi yokhala m'dziko lapansi ayesetse kuchita bwino chifukwa kuuka koyamba pamene Yesu akubwera kudzachitika ndi okhawo amene ali oyera mtima. amene miyoyo yawo idatuluka ku dziko lapansi, sadakhala abwenzi a uchimo, sadakhala abwenzi a zisangalalo za nthawi ya pansi pano, anasunga moyo wa chikhirisitu mu mtendere ngakhale m'mavuto. Zowawa anali nazo, koma chifukwa ankayang'anayang'ana kuti pamene ndimwalira, ndimwalire ndi Yesu, Anapirira zowawazo, nalimba mtima kutsutsana naye Satana mu nthawi ya pansi pano, chifukwa akamwalira amenewo nagona m'manda, pamene Yesu akubwera adzayamba kudzutsa oyera mtima. Oyera mtimawo, lipenga likalira, auka kuchoka m'manda. Palibe mphamvu iliyonse ya dziko lapansi imene ikumezeni ndi kumwalira. Palibe mphamvu ya dziko lapansi imene ikupheni ndi kumwalira imene izakusungireni moyo wanu. Pa kuuka kwanu, palibe amene ati adzatseke chitseko kuti musauke. Ngati lero mulandira Yesu ndi kuyenda naye Ambuye ndi kukhulupirika mu mtendere komanso mzopweteka. Chifukwa chake Baibulo likuti amenewo imfa ya chiwiri ilibe ulamuliro pa iwo. Akunena kuti chani ndiye kuti tili ndi imfa imene ili ndi mphamvu lero. Mphamvu za imfa imeneyi imene ikuyendayenda m'dziko lapansi ili ndi kuthetsa kwake. Munthu akapita kwa Mulungu nachoka m'machimo nayamba kukhulupirira Ambuye, amakhala kuti akuthetsa mphamvu ya imfa yachiwiri, akuzikonzera tikiti yakuuka Koyamba, pemphero langa na Mulungu, kukuwa kwanga na Mulungu, n'kwakuti kuuka koyambaku kusazakuphonyeni. Ndi bwino ikuphonyeni koponi. Ndi bwino asakulembeni amfumu. Ndi bwino boma lisakuwerengereni, asakudziweni. Komatu ngati mudzachita mistake ndi kuphonyedwa pa kuuka koyamba, Tasiyana forever sitidzakumananso. Chikondi chimene ndili nacho lero ndi akazi anga chithera pa imfa. Chifukwa ngati kuli kuuka ndiye kuti kuli kufa ku dziko lapansi. Amayi ndi abambo, imfa yakhala ikulamulira m'bado kuchoka pa m'bado wina. Atabadwa Adamu ndi Hava, imfa inamuyembekeza. Sidamleke chifukwa cha chilungamo chake, sidamleke chifukwa cha kuchimwa kwake. Idamtenga nimgoneka m'fumbi, amayi ndi abambo, kuli imfa. imene ikutenga wanthu kwagoneka mmanda Bible uthengawo ndi kukonzekeretsa munthu kuti tsiku lakufali akamwalire ndithu tsiku lakufali afa ndithu koma akamamwalira amwalire mkati mwake muli chilungamo cha mulungu Muli chiyembekezo chodala kotero kuti imfa imeneyi akagona ndi imene Chivumbulutso chapter number 20 verse number 6 akuti wodala iwo amene adzachita nawo pa kuuka koyamba. Amayi ndi abambo, ngati pali kampeni imene munafunika kuti muyesetse Pasapezeke chinthu mdziko chokuchosani ndikupanga nawo kampeni kuti mukhale pa list ya akufa odzauka koyamba. Mpingo wa Mulungu pamenepa musabvomereze kuti kulongolola kwa madamu pakhomo kukusokonezeni chifukwa alipo akazi obalalika, kuli amuna obalalika amene tikukhala nawo pamodzi m'makomo, akutipinga kufikira moyo wathu wataika, koma masana ano ndikuti musamvetsere chilichonse chokutosanitosani chifukwa chimene chikukusautsanicho chikufuna mumwalire, mukamwalira idzakuphonyeni first election chisankho choyamba chimene chikubwera ndi yesu ku dziko lapansi pamene akubwera yesu akubwerera oyera mtima ngati adzatipeze tidakayenda mdziko lipenga tsiku lina mama Lidzalira lipenga tsiku lina baba lidzalira amama anyamata msanga lidzalira no matter dziko likukupatsa zokuyeneleza kuti ukhoza umasangalala koma lipenga lilira lichokera ku mitambo chifukwa kuli mkulu wina wotchedwa Yesu amene tsiku lina anaponda nthaka imeneyi nakwera pa phiri la Azitona anaitanisa msonkhano nanena, Monga mukundiona ndikupita, mudzandionanso ndikubwera. Baibulo likuti diso lililonse lidzampenya akubwera kuchoka m'mitambo. Amayi ndi abambo, musakomedwe ndi mmene chuma cha dziko chikuyendera, chimene chikukuuzani kuti mudzikwera Amayi ndi abambo, musatanganidwe ndi kaonekedwe ka zokoma za dziko. Chifukwa chake nchani ndikuti musatanganidwe? Zikungofuna zikudamitseni, zikuchedwetseni kuti pamene akubwera Yesu asakutengeni. Koma ngati mumwalira pamene akubwera Yesu, inuyo musapite nawo. Ana a Mulungu! Tiyeni tivale zilimbe, chifukwa zizindikiro za kubwera kwa ameneyo zayamba kale kuonekera. Kodi zumveka izi? Zayamba kale kuonekera, chifukwa Baibulo likutifotokozera za zizindikiro za kumapeto kwa nthawi. ya pansi pano, zimene palibe munthu lero anganene kuti ine chizindikirocho sindachita sinachione, palibe. Zonsezo mukaziona zikusonyeza kubwera kwa mwana wa Mulungu, koma pamene tikuyembekezera kubwera kwa Yesu ndi zotheka osabwera mawa, koma ndi zotheka kufa lero. ndizotheka kufa ndizotheka yesu kuzabwera 2000 ndizotheka yesu kuzabwera 2090 ndizotheka yesu kuonjezera zaka zina kusogolo kaya ndi miliyoni osabwera koma chimene chili chaposachedwa ndi imfa imene Baibulo likuti, Odala iwo akugona, mwa chiyani? mwa Ambuye, pakuti adzachita nawo pakuuka koyamba koyamba. Kodi amayi ndi abambo inuyo manda anu adzatseguka lipenga likalira Chotsegulira manda nchani okondedwa? Ndi chimene tikulalikira panochi kuti mukalapa machimo numwalira muli ndi Yesu zoona kuuka koyamba mudzachita koma inu amayi ndi abambo ndikuuzeni kudziko lapansi lino kukuyenda chinthu champhamvu. chimene chikujejemetsa wanthu, ndipo chikhoza kuchitika msanga Yesu asanabwere pa inu. Nchake tikukuitanani kwa Yesu, ndiyo imfa. Amayi ndi abambo, palibe munthu ku dziko lapansi amene safuna kukhala ndi moyo, koma anzathu womwe anafa. Tamverani mpingo wa Mulungu. akanakhala akufunafuna iwowo akadakhala ndi moyo, koma imfa siidawalole kukhala ndi cha? Ndi moyo, ndipo adagona. Sitidziwa pogona anagona ndi ndani. Kodi adzauka pa kuuka koyamba? Amenewo tsoka lawo, amenewo mwayi wawo. Koma inu amene muli ndi moyo, muli pa msonkhano pano, Mudzitengere temberero ngati muchita mwadala osakonza moyo wanu kukonzekera kuuka kotani okondedwa? Kuuka koyamba. Kodi mudzauka nawo pa kuuka koyamba kumeneko? Chifukwa imfa yakhala ili ku dziko lapansi ndipo mahiro, anthu amphamvu a dziko, akhala akuchoka mdziko lapansi. anthu amphamvu akhala akuchoka mdziko lapansi anthu amene inu simudayembekezere akhala akuchoka mdziko lapansi ana a mulungu mpingo wa mulungu tamverani machokedwe Anthu otchuka otere, machokedwe, anthu amphamvu otere akhala ali omvetsa chisoni chifukwa ambiri mwa anthu amene adamwalirawo adachoka asadakonze mitima yawo, amene kuuka koyamba kudzawaphonya. Koma inu ndi ine, amayi ndi abambo, tisayerekeze. Pano kunali anthu uthenga uwu unayamba kale kulalikidwa. Koma amene adalalikira nachita bwino m'dziko lapansi, imfa sidawasiye chifukwa cha kulalikira kwawo kwabwino, adamwalirabe, ndipo adatani? Adagona. Tikuyembekezera ngati anachita bwino, adzauke pa kuuka koyamba. Koma machitabwino awo sadapangitse kuti asamwalire, ndi chifukwa chake imfa ikhala yoyamba. kukutengani ngati Yesu asanabwere, kotero kuti kubwera msanga kwa imfa ndi chimodzimodzi kubwera msanga kwa Yesu. Ameni, mpingo wa Mulungu. Kodi zikumveka zimenezi? Tikamanena nkhani ya kuchoka kwa moyo wa munthu mdziko lapansi, imfa yakhala ikunyamula wanthu ku dziko lapansi amayi ndi abambo. ndipo palibe munthu amene angakane kuti imfa imeneyi ikubwera pa moyo wathu koma mwina inu mukuyesa zamasewera kunja kuno kunali wanthu amayi ndi abambo koma imfa idawapeza ndi ndi wanthu pano amayi ndi abambo amene adali wotchuka Ndiyambe kufotokoza za mzanga wina amene adali wotchuka kwambiri ku chipembedzo cha Satana amene dzina lake amamutcha kuti Anak Skaweka. Anali 32 degrees Satanist. Tamverani, ku guwa la nsembe la Aztec ku North America ku Mexico kumene anthu opembeza satana amatenga wanthu ndikukapelekako nsembe za wanthu kumene ine ndidakapelekako ameneyi Anas Kaweka anali number 1 mu buku limenelo ali ndi mbiri yakuti anapitisa anthu 430 pa guwa la nsembe the highest kupha anthu powapereka nsembe pa guwa la nsembe la Aziteki anali ndani? Anas Kaweka, 33 degrees atakwera kumapeto kwake. Koma tamverani amayi ndi abambo, chinachitika nchani? Munthu ameneyi adayika pangano ndi Satana Mdyerekezi kuti pamene adzifuna kufa chifukwa kuchipembedzo cha Satana mukamalemera amakusinthanitsirani ndi pangano la kufa, koma musanafe amakuuzani kuti chimene chidzigula moyo wanu tsiku la imfa yanu likakwana ndi kupereka nsembe. Nde Anas Kaweka amati likafika chaka chakuti tsopano lakwana tsiku lakuti iyeyo ndi amene afunika akadzipereke yekha pa guwa la nsembe akaphedwe. Amayenda ndi makobiri, chithumba cha madola, kupita m'midzi kukagula anthu ulendo nawo kukapereka nsembe. Adapanga zimenezo chaka namba 1, adapanga zimenezo chaka namba 2. Munthu ameneyi anali opalamulapalamula kuswa malamulo a chipembedzo cha Satana. Nthawi zonse amachitidwa demand kuti uphedwa chifukwa waswa malamulo. Pofuna kuziteteza Anas Kaweka amapitisa nsembe kukanyengelera satana ndi magazi. Ndipo tawonani ana a Mulungu masiku Anas Kaweka amapitabe patsogolo amapitabe patsogolo koma taonani ana a Mulungu kunjakuno kuli chinthu chotchedwa imfa. Inali nkhani yosautsa chaka chimenecho inenso ndakwapatira wanga ulendo ku Mexico tikupumula mu ka hotela tikuyembekezera kuti lachitatu tipitise nsembe zimene tagwirizira mdzanja. Chirombo chotchedwa imfa chinali chikuyendayenda mu Mzinda wa Mexico, kusakasaka Anasi Sikaweka, kuti, Lero sitikulandiranso kanthu. Tamverani. Tidalowa mu guwa la nsembe la Aziteki, mmene timaperekerapo nsembe, pamene pali 12 steps kufika pamwamba, pamene pamakhala guwa lophera anthu. Anasi Sikaweka adanyamula munthu, adakwera step number 1. Tonse tikumuonerera akupita kukapereka nsembe chifukwa kunali kuti kukungotsala maola 7 kuti iyeyo ngati sapititsa munthu pa guwa la nsembe, Anasi Sikaweka akuphedwa. Tamvera, anakwera step number 6. Akukwera sitepe namba 7 tinamdabwa Anasi Sikaweka kuti akupepeluka mmalo momapita kutsogolo akupita mmbuyo akuponda sitepe namba 6. Msonkhano udayimilira kuchita chidwi ndi Anasi Sikaweka. Asungwana amene amaperekera mipeni pa guwa la nsembe lophera anthu otchedwa The Red Devils awiri anatsika kukamchingamira Anasi Sikaweka, wina adagwira mwendo wina adagwira mutu. Akukwera, akukwera, akukwera koma atangotsala ndi ma step awiri, tamverani ana a Mulungu, imfa! imfa! idachoka kumene imakhalako, idamuwomba Anasi Sikaweka, anapeperuka dzandidzandi, ma red devils anamgwira, kumtembenuzira uku, kumtembenuzira uku. Chidachitika n'chani okondedwa? Ma red devils akupereka sign kwa anthu onse a mu holo, akuti chonchi, zatani pano? zavuta Anasi Sikaweka watha wafa tamverani amayi ndi abambo imfa yatenga wanthu otchuka chinachitika n'chani pamenepa ndekuti imfa sinkafuna kuti igulidwe palibe chimene mungapereke pa dziko lapansi kuti imfa isakupezeni Anasi Sikaweka anthu 430 amene adapereka koma lidakwana tsiku lakuti satana komanso mulungu pamodzi ndi chilombo chotchedwa imfa chinakana nsembe ya Anasi Sikaweka amayi ndi abambo kufa kulipo mufa bwanji kuti mudzauke nawo pakuuka koyamba inu ndinu ndani Pakuti mmene amamwalira Ernest Sikaweka, mnyamatayu anali wolemera kwambiri. Koma chimene amapanga Ernest Sikaweka, ndalama zace zikangokwana 10,000 US dollar, ikamakwana ya 11 amakayang'anana munthu n'kulembetsa dzina la munthuyo kuti 10,000 iyi ndi yake. akagula katundu akangokwera pang'ono kuti mukachiwerengera chumacho chikwane 10,000 us dollars amakatenga munthu nkumuika kuti nkumuika kutsogoloko ndiye dziko silidamdziwe kuti adali bill gates wa masiku amenewo koma ngakhale padali chuma cha mtengo wapatali choncho amayi ndi abambo imfa ndi uniform yosakanika Adavala Ernest Sikaweka kulibe amayi ndi abambo pamene mukuyembekezera tsiku lakufa kwanu baibulo likuti wodala ndi iwo amene adzachita nawo pakuuka koyamba kusonyeza kuti kuli imfa imene ikugoneka kuti udzauke sopano chilombo chotchedwa imfachi palibe amene angachipange control ndichosausa mdziko lapansi anakanika Ernest Sikaweka, zinthu zidafika povuta, amayi ndi abambo tamverani, imfa siyamasewera, tamverani amayi ndi abambo, kunali mkulu uyu amene anali Brigadier General dzina lake amamutcha kuti Charles Kaneka. Brigadier, tikunena ubrigadier wa ku usilikali. Akati brigadier akudziwa fungo la mfuti, brigadier akudziwa mayendesedwe akasinja, brigadier akudziwa maulusidwe a ndege, brigadier akudziwa kapitidwe ka pansi pa madzi. Ni waudindo, amakhala ku nkhokwe za chitetezo, amakhala ku nkhokwe zonse zimene zimamteteza munthu kuti asaphedwe. Tamverani, koma tsiku linakwana 18 September 8 o'clock mkulu amene Charles Kaneka atavala uniform yonse ya ubrigadiya atakwera helicopter 607 akuwuluka mumlengalenga Major Taita M'dziko la Nigeria tamverani makosana imfa inalowa mu helicopter ndikukamgwira Charles Kaneka ndikufera pomwepo oyendesa ndege helicopter anadabwa kuti akalankhula sakuyankha abwana kumbuyo amati akadina mabatani kucheuka akumpeza brigadier ina full kit, full out. Ndani adapita? Charles Kaneka ali m'manda. Funso langa ndilakuti, kodi Chalo udzachita nawo pakuuka koyamba? Chifukwa misonkhano 18 ya chipembedzo cha Satana ndinali naye limodzi brigadier Charles Kaneka, sindidziwa anafa motani. Funso nlakuti, pakufa kwa Charles Kaneka, Brigadier General, kodi imfa pomutenga idampeza ali chani? Funso lomwelo ndikufunsa kwa inu anthu amatama oyerekedwa akuti kalikonse mukufuna kakhale ka kilini Mukuganiza kuti imfa mungaithawe mkololini? Mukuganiza kuti imfa mungaithawe nsafu? Mukuganiza kuti imfa mungaithawe mviniga? Amai ndi abambo, angakhale mutatenga chakudya chanucho ndi kuchisunga m'malo apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri akuti wotsegula m'menemo, akhale ndi nyota code sikumveka izi koma imfa idzalowabe ndi kukutengani amayi ndi abambo nkhani ya imfa sichokuopsezerani koma baibulo likutiuza zakuuka kodza koyamba kumene munthu kuti auke amachita faya imfa ndendiyilekesa itchule ngati amenewa idatenga sanakhalenso ndi moyo amayi ndi abambo tinali ndi brigadier general sumbulo njovu mnyamata ameneyi anali brigadier amene anali ndi udindo ku united nation timasonkhana nayenso brigadier njovu analinso wa chipembedzo cha satana nayenso brigadier Tsiku limenelo akupumula pakhonde pa nyumba yace. Mbiri imene akazake adandiuza, anati, Anzanu, anzanu, mai wawawe anzanu, kuti andiuza ukanika kuti anzanu, anzanu. Ndati, Mama, tadikirani. Ndidamdikirira mwezi watunthu. Kuti andifotokozere chimene chidachitikira best friend Sumbulo Ndlovu, imfa ndi yosautsa amayi ndi abambo palibe amene angaithawe. Akuti adakhala pa mpando wa brigadier, anakhala pa mpando wa pakhonde, ndiye anaona amati ndaitanitsira madzi, akufuna kumwa madzi, Nthawi imene ndimakatenga madzi kuti ndibwere ndapeza kuti wangoyasamula kukamwa athyoka. Pikicha yake ndi iyi, ndajambula anathyoka chonchi. Sindikudziwa chimene chatenga Brigadier Sumbulo. Tamverani, panja pa mpanda wa Brigadier Sumbulo panali mabodigadi 6. Ali pamenepo with full armed, koma imfa idampeza Brigadier Sumbulo wodala ine amayi ndi abambo Twaibu Ahmadu Hamidi Ali amene sindidafe ndili m'manja mwa Satana ndachikana chimenecho ndikumthokoza Ambuye chifukwa si mphamvu zanga ndikumthokoza Ambuye si ukatswiri wanga kuti ndipezeke mu msonkhano wa Yehova. Amenewo anali mnyamata wokongola amati akayima 6 feet 3 inches kutalika mnyamatayo chili mbee Brigadier Sumbulo amati akapanga izizizi si masewera anali pa udala koma imfa inakaniza kuti paudala sangateteze ndikudabwa ndi mapulezidenti alero kulimbana mmapaudala akuti adzateteza adzatchinga imfa idatenga paudalayo kuli bwanji otetezedwa Brigadier Sumbulo adapita ku dziko lapansi chinachitika nchiyani amayi ndi abambo imfa ikubwera pa moyo wanu. Yang'anani kwa Yesu tsiku limeneli lisadatani amayi ndi abambo lisadafike. Inde sipokhapo ayi ndi ndi Brigadier General Constance Amafera anyamata ndikuwatchulawa ndi anyamata amene timapembedza nawo satana Constance Amafera anali Brigadier General wokasungisa bata ku DRC Masiku amenewo anakasungisa nawo bata ku Côte d'Ivoire, masiku amenewo tamverani amayi ndi abambo, Brigadier General mkulu ameneyi Constance amafera anali kaswiri wodziwa kumenya nkhondo koma za mumlengalenga. Tamverani, tsiku limenelo ali ku training

Imfa amayi ndi abambo ili pomwepo, palibe munthu amene angaithawe. Ingothawikani kwa Yesu, ndiye chipulumutso chanu, chifukwa sichiyang'ana maonekedwe, sichiyang'ana mavalidwe, sichiyang'ana udindo, sichiyang'ana kutchuka. Constance amafera, Brigadier General wa UN, anapita ulere. Popanda wopikisana naye, adapita akupembeza satana ndizomvesa chisoni verse number 6 kodi nzanga constance amafera kumanda kumene uliko udzachita nawo pakuuka koyamba pakuti unali utapereka kumene nsembe magazi mimba yakazachi atanyamula 6 litres ya liquid ya madam tikukakumana ku geneva ndi anyamata amene amapanga business za mafuta otchedwa odzola zoyeresa ndi zochita zina mmene mumapezeka collagen ndipo constance amafera anali akupita kukalandira ndalama za pafupifupi 21,000 US dollars yoti ayitenge pa 6 litres ndipo adaperekadi ulendo wochoka kumeneko ndi umene amakafera mu ndege sindiukayika constance amafera yakuphwanya kuuka koyamba, koma wodala amene muchita nawo pakuuka kotani amayi ndi abambo pakuuka koyamba. Ameni, mpingo wa Mulungu, musamapusisidwe. Imfa ili pamenepo, amayi ndi abambo kunja kuno kunali wanthu amene anali amphamvu pakayimbidwe, koma kulibe Imfa idapeza osawerengera maimidwe awo. Jennifer Freeman, msungwana wodziwa kuimba, imfa idampeza ali pa stage akuimba. Sidasamalire kutchiyatchiya kwa wanthu kumene kunkamuchemerera, idamnokola pomwepo. Mudalira chani amayi ndi abambo? Imfa. si ya masewera ayi imfa yomweyo idatenga Aaliyah Haughton ameneyi anafa ali ndi zaka 22 anali woyimba wa chamba cha rnb mnyamata ameneyi amayi ndi abambo msungwana ameneyi amayi ndi abambo nayenso adatchuka koma kulibe Inu amayi ndi abambo bwerani kwa Yesu. Anyamata anzanga amene mukuchedwa ndi kuyimba nyimbo za satana ku dziko, imfa inatenga asungwana odziwika bwino angakhale achina Christopher the notorious B.I.G. Anyamata odziwa kuyimba chamba cha hip hop, imfa sinasamalire kutchuka kwa notorious B.I.G. Christopher anafa ali ndi zaka 22. Imfa sinasamalire za kutchuka kwake. Anali king woimba chamba cha hip hop amene chikopa chake, amene chikho chake, amene ndodo yake anaipereka kwa Rick Ross. Amayi ndi abambo, anyamata okhwimira Kuyimba, Amapha wanthu, amabwera ku Africa, kutuma nthumwi ku Africa, zidzagwira wana ang'ono ang'ono, azikaperekedwa nsembe, kukhwimira kuyimba, koma imfa idampeza big notorious. Ndani inu mungayime? Bwerani kwa Yesu, ndiye thandizo lathu masana wano. Amayi ndi abambo, nkhani imeneyi ndiyosausa, pa zaka 25. Chinthu china chidachitika pa 13 September 1996 Tupac Shakur mnyamata adayimba Tupac hey. akangopita ku show imodzi 1917 to 25 thousand US dollar yoponya m'thumba adafika posainira kuti adzikadya m'mahotela odula for six months osadya pakhomo amayi ndi abambo mpingo wa mulungu imfa ndiyosausa palibe munthu amene angayithawe inu Mulungu bwera kwa yesu anyamata anzanga iwe ukuchedwa Tupac kodi sindiye mwini wake kuyika kampango kumbuyo Kabandani, Si Tupac, iwe uchedwa chani ngati imfa idatenga Tupac, iwe iwe ndani? Bwerani kwa ndani anyamata anzanga? Chifukwa chani chimene tikuyitanira kuti mudzachite nawo pakuuka kwanu koyamba Imfa ikuyenda ku dziko lapansi amayi ndi abambo. Ndathawe amenewo. Tamverani amayi ndi abambo, ku dziko limeneli anthu otchuka ambiri adamwalira ndipo kulibe, kuphatikiza pa oyimba onsewa ndili ndi asungwana kapena anthu awiri oyimba pano. Ndili ndi Jonathan Pierce komanso Aretha Franklin kuphatikizapo Grace Chinga Moffat ankayimba nyimbo zotchedwa zauzimu koma imfa idatenga kulibe. Funso n'lakuti, Kodi akapezeka pakuuka koyamba chifukwa ndikukumbukira tsiku lija Ndili mu mzinda wa Tel Aviv, nkhani yosausa achemwaliwo mwadzatani uno chemwali mwadzatani chemwali akuti anandisankha ine kuti ndikhale wotolera magazi kapena wotolera mphamvu za zibambo eastern central africa Andipatsa kale ndalama, ndaonetsa kale ana anga awiri. Tiyeni achimwene tikwere ndege. Tinakwera pa Tel Aviv kufika mu Pretoria, ulendo wa mfumu ya mapolofeti. Hey, nkhani yosausa mukuyenda bwanji madala ine ndikuti nkachoka pano sindipita ku malawi ndipita ku Angola akuti zikomo kwambiri nde tipange chonchi pakuti okumana nawo achuluka tauzeni chemwaliwo alowe ndinasuzumira ndikuti achemwa talowani talowani chemwali akulowa mmene tikukambirana nkhani ziwiri zitatu anazambuka chemwaliwo akuti zauchitsiru singapange ine zimenezi

kumenya tebulo akupita kuti ingobwerera kupasa kotsala msikuti koma mupangazi mulika moyo machiswe lero muwononga mbiri ya munthu adadzipha okha maingapa madambera imfa ilibe masewera ndamwe amenya kusana chemwali ngati chemwali chipani mwachiyambachi Musaganize kuti kuyimba kukutetezani zalephereka. Ma bamu 20 sakutchinjirizani kuli chilombo chosausa. Mumafunika mupemphere zeni zeni nkukhaladi kwa Yesu kuti mudzachite nawo pa kuuka woyamba. Mmene amabwerera ananyamula mchenga pa phewa Patatha miyezi, chaka, tamverani, tidamva kuti manda agumuka, aeni akanjere udzatenga, amayi ndi abambo, imfa ili pano ikuyang'anayang'ana wina imtenge. Koma ndisadafike pomaliza kulalikira kwangaku, ndikulalikira kuti mudzachite nawo pakuuka koyamba. Bwerani kwa Yesu, Ndiye Mfumu ya mafumu. Ndikakhala ine ndikungoyembekezera kuti pamene lipenga likulira likandipeza wamoyo, andikwatula anthu amene mukuti ngasatana ngasatana anthu aibu ho mukhale mompo akamabwera mudziona katundu munyamuka wa kukakumana ndi Ambuye anga amene ndidataira zinthu zambiri za dziko chifukwa cha ambuye amenewo ndidasiya asungwana okongola achina halima ngakhale akazi osangalatsa ku venezuela kumene tinkapita kukacheza nawo tidalekana nawo chifukwa cha mwamuna ameneyi akamabwera chifukwa ndidasiya tchimo adzanditenga sadzandikumbusanso nyama za wanthu zimene ndidadya, chifukwa zakale zapita, taonani, zakhala zatsopano. Amayi ndi abambo, musachedwe ndi machimo amenewa. Akachoka achoka, taonani ife simukhumbira kodi? Tapulumuka msanu. Watikhululukira ife ndi zochitisa manyazi pali zina mpaka lero sindanene chifukwa kungotchula muiona camouflage ikudzatitenga apa nkhani zosausa koma tili kwa ambuye kuyembekezera kubwera kwa nda nanga inu amayi ndi abambo musachedwe dziko lapansi limeneli amayi ndi abambo si lamasewera ayi Kodi mulipo ena amene mukunena kuti a ine ndine bokisala? A nkhonya nawonso ana ena adafera mu ling'i. Amayi ndi abambo, panali mnyamata Benaya Perete amene anali kumenya nkhonya zaka zimenezo. Koma tsiku limenelo mzache adaponya chibagera, kuzinda adazinda, koma mmene amazinda Khosi lidakazikola pa chingwe cha ling'i imfa sithawika adafa ma boxing ali chani ali mmanja hey, amayi nabambo tamverani chimene muli lero ndi chimene mudzafa nacho ngati muli ndi satana mufa nacho Bena anafa nchani mmanja wa Bokushiri siyekhayo Franklin Campbell anafera mulimi Kim Du Akow anafera mulimi David Mo anafera mulimi Sugar Aroma anafera mulimi Emile Griga anafera mu ling'i, Pedro Alcazar, anafera mu ling'i, Jimmy Doyle 1947 pa 24 June anaferanso mu ling'i, amayi ndi abambo ndili ndi anyamata ampira pano, anyamata amene adafa dziko likuchemerera, masitandi akuti hi hi hi Ndili ndi mnyamata pano, tamverani mnyamata ameneyo, Marc Vivien Foe, mnyamata wa pa Kameruni ankati ahede nkhani yosausa ankaona ngati ndi mpira ukubwerawo ili imfa Anatola maliro pa galaundi, lifaliyi ali pompo, layisimani ali pompo, ma redikadi ali mthumba, adakanika kuyipatsa redikadi imfa. Mayi ndabambo, bwerani kwa Yesu musazichedwetse, mupulumuke inu chifukwa imfa ili pakona pachimene mulicho sikale. Timva kuti mwatchuka. Nkhawa yanga ndi Chibvumbulutso chaputala namba 20 vesi namba 6. Kodi mudzachita nawo pa kuuka koyamba inu ngati mungafe mmene mulilimu? Nkhani yosausa. Bwerani kwa Yesu masana wanu. kuti mudzachite nawo pa kuuka kotani koyamba ndikudziwa mayi ndi bambo kuti moyo wanu ukumva kupweteka ukumva mantha koma ndikuuzeni mayi ndi bambo musataye nthawi ndi zinthu za kamoyo akaka kamene life span yake ndi zaka 75 kodi zikumveka zikachuluka moyo uwu ndi wolekezera pa zaka 120 palibe alumphe mpati kodi zikumveka mayi ndi bambo tsopano kutaya moyo wosatha chifukwa cha zaka 120 ndi kungodzitayitsa nthawi kodi zikumveka mayi moyo umene tikupitawu zaka 1 million zikakhala kuti sizidayambe zaka 2 million zikakhala kuti ndi seconds sizidakwane zaka 5 million sizidakwane chifukwa baibulo ku buku la chivumbulutso chapter number 21 22 akuti pa mzindapo sipakafunika dzuwa Pa mzinda sipakafunika mwezi, chifukwa misozi yonse adzaipukuta, ndipo mu mzinda umenewo simudzakhalanso imfa. Ndi kumene ndikulowera ine, ndikulakalaka kugulitsa machimo kuti pa mzinda nkatanipo ine nkafikepo okhala pamenepo akakhala zaka Zosawerenga, Woyimba akuti, Sitidzawerenganso zaka. Kumeneko kulibe kuwerenga zaka. Ndi kumene ine ndikukuyitanirani amayi ndi abambo. Kodi zikumveka izi? Anzathu amene adatchuka adamwalira kalekale, alibe mwayi wotaninso? Oukanso. Kusonyeza kuti imfa ilipo. Ndipo chifukwa cha chimenecho Yesu anabwera kudzathetsa mbola ya cha ya imfa, kuti mukamwalira muchite nawo pakuuka koyamba, kuti imfa yachiwiri isakhale ndi ulamuliro pa inu. Ameni, mpingo wa Mulungu. Chifukwa chake ana a Mulungu, kulikonse kumene muli, kodi mungalola mayi ndi bambo kuti mubwere kwa Yesu amene ndi mfumu ya mafumu Kalonga wa Mtendere. Ndikudziwa moyo wanu ukutayika ndi katundu amene muli naye, koma musamuwerengere katundu ameneyo, alibe ntchito ngati mukuyang'ana pa Yesu Khristu, chifukwa ameneyo ndiye thandizo la moyo wanu. Kulikonse kumene mukupita, tiyang'ane kwa Mulungu, inu ndi ine, pamene tikumaliza ulendo wa nthawi ya pansi pano. Moyo wathu kodi uchita nawo pa kuuka koyamba? N'chimene m'mawa uno ndimati ndikufunseni. Kodi mudzakakhalako? Kodi mudzakakhalako pamene Yesu akubwera? Pamene matanthwe adzasweka, pamene wanthu adzasiya katundu, nyumba ndi zonse zodalirika, Yesu akubwera kudzatenga komanso ogona kumanda ali ndi Yesu, akuuka ndi Ambuye. Ndani akufuna Yesu akabwera amtenge, atenge machimo ake awataye uko? Pano pali Yesu wokhululukira machimo. Kodi ulipo mbale pamene wakhalapo ukufuna kukhululukidwa? Kweza dzanja ulipompo, ndipemphere nawo. Ambuye alemekezeke. Ndikuona manja ambirimbiri ali kumeneko. Ana a Mulungu, ndikanati muyende mubwere kutsogolo, koma tili ndi ntchito yayikulu posachedwa yakuti tikabatize wanthu. Mulole kuti mudakali chikhalire kumeneko. Mtumiki wa Mulungu akupempherereni pemphero lokupititsani kwa Ambuye. Koma ine Twaib Ahmad Hamid Ali ndasamba m'manja pa dzina la Yesu Khristu. Amen. Abusa. tiwerame nkhope zathu kuti tipemphere okonda inu atate mwana komanso nkhoswe mzimu woyera tiri kuyitanira pa dzina lanu popeza kulibenso kwina kumene tingathe kutula nkhawa zathu, kumene tingathe kutula mphulupulu zathu. Mwaona ana anu mogonja, kuzichepesa pamaso panu, kuvomereza kuti sife oyenerera pamaso panu ayi, kuphatikizapo ine kapolo wanu pamene ndikupereka msonkhano onsewu m'manja mwanu. Khululukani ndi kutilandira monga ana anu yesu munationetsa chikondi ichi tisanakudziweni pokhala chikhalire ife ochimwa munalola kusiya ulemerero kumwamba kubwera pa dziko ino lapansi kudzafa chifukwa cha munthu chifukwa cha imfa yanu ya pamtanda masana ano ana anu amuna ndi akazi pogonja pamaso panu Ndi tchimo lanji limene simungakhululuke? Munanena pa 1 Yesaya, Yesaya chapter 1 verse 18, ngakhale machimo ali ofiira ngati kapezi, ife tikavomereza, inu mudzasambitsa ndi kuyeretsa ngati matalala. Simuseleula mukayankhula mwayankhula. Chifukwa cha kugonja pamaso panu, ana anu aamuna ndi aakazi, kwaniritsani lonjezano la kukhululuka, chifukwa munalonjeza kuti palibe tchimo limene munthu akavomereza inu simungathe kukhululuka. Chifukwa cha chimenecho, masana ano, pochoka pa msonkhano uno, aliyense wa ife akamve mu mtima kupepuka kuti inu Yesu Khristu Mwalandira nkhawa yake, mwalandira nkhawa zathu, mwatilandiranso mwatsopano monga ngati ana anu. Pempho masana ano ndilonena kuti musalole Satana akatiyese mayesero opitirira chikhulupiriro chathu. Tithandizeni kukhala okhulupirika, tithandizeni kuyenda ndi inu monga anachita Enoki kuti anayendabe ndi inu Kufikira panalibe iyeyo chifukwa munamtenga. Chifukwa anali wangwiro, simunalole kuti akalawe imfa. Kaya imfa itipeza, kaya muzatipeza amoyo, Yehova, tidzamve mau onena kuti, Kapolo iwe, unakhulupirika m'zazing'ono, lowa m'chikondwerero cha atate wako. Chifukwa cha kapolo wanu Mnyamata wanu Twaibu, amene mwamvuula ku matope onunkha ndi kumsandutsa chida chanu cha kukonzetsera kupukutira golidi wanu kuti akakhale woyengeka, akaonekenso wangwiro, pamene mukumgwiritsa ntchito yotere, Yehova, tikulakalaka tsiku lina titatha kukutumikirani, titatha kukupembedzani. Tonse ndi mnyamata wanu Twaibu tikaonane pa nyanja ya Mandala. Pali zambiri zimene Satana wazikonzetsera kuti akaononge utumiki wake, akaononge ntchito yake, akamuononge ngakhale moyo wake. Litamandike dzina lanu chifukwa inu munanena kuti aliyense amene adza mchifungato chanu mphamvu ya woipa singathe kumchotsamo katibiseni tonsefe mchifungato chanu kuphatikizapo mnyamata wanu kuti pamene yesu khristu mukubwera tonse mudzatipeze okonzeka kukulandirani patsogolo pathu pali gulu la anthu limene lazipereka m'manja mwanu alandireni mwapadera chifukwa cha chisankho chawo mutamandike ndi kukwezeka lero ndi ku nthawi zonse, chifukwa cha kumva mapemphero athu, chifukwa cha kuwasandutsa malo ano monga chipata chimene ambiri akalowere ufumu wa kumwamba. Mutamandike lero ndi ku nthawi zonse chifukwa cha dzina loposa mayina onse, dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Nthawi ino ndipezerepo mwayi wakuti ndichite utumiki wakulumbiritsa iwo onse amene apanga chisankho chokabatizidwa lero.